o dɔnkili dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan kalandenw b'a da surtu futakaw kɛrɛnkɛrɛn minnu sɛku umar nana n'u taara sigi segu yan fan fɛ dɔnkili yɛrɛ kɛra bɛɛ b'a da dakun ye ka nisɔndiya jira an karamɔgɔ y'an tɛgɛ minɛli min kɛ k'an bila ala kira ka taabolo kan sallallahu alaihi wasallam ni an bɛɛ bɛ dɔnkili dɔn n'an b'a fɔ ko atana wirdu tijani an bɛ ala ye garibu ni kalandenya la nin ala jɔnw ka dɔnkili de ala jɔnw ka nisɔndiyali kan don ka ɲɛsin u karamɔgɔ ma bon e min ye kalandennin ye e min ye jurumutɔ ye e min tɛ foyi kunna a ko la ɔ e bɛ se k'a layi i nisɔndiya yɔrɔ ka fara karamɔgɔ ninnu ta kan o bɛ kɛ e niyɔrɔ ye a la an b'a da arabukan de la waati bɛɛ n'an sera ka dɔɔnin min tɔmɔ a la bamanankan na an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin o la a bɛɛ bɛ fɛn kelen de yira dɔrɔn an ka k'an karamɔgɔ fɛ an karamɔgɔ y'an bila sira min kan a ye saratu minnu yira an na an ka t'o kan an ka diɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la an ka lahara hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la an bɛ ala deli ya rabbi an karamɔgɔ sɛki tijani ala ka a sara ni hɛrɛ caman ye a y'a mɔkɛ sanuma min ka sira ɲɛnamaya n'o ye ala kira belebele ye sallallahu alaihi wasallam ala k'an don a ka soronali kɔnɔna la an bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim

wirdu an karamɔgɔw y'o fɔ wirdu ye hadamaden fɛn min b'i bolo don o don i bɛ fɛn min kɛ i bɛ taa ka segin a la a kɛra nafila ye a kɛra fɛn o fɛn mɛ i bɛ taa ka segin min na arabukan na a bɛ fɔ o de ma ko wirdu mɛ a bazi yɛrɛ arabukan na o bɛ yen mɛ a sufi kan o de ye nin ye sinon wirdu sira wɛrɛ fɛ arabukan jɛlen na a bɛ kɔrɔ wɛrɛ di mɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ a la nin yɔrɔ la yan n'o ye sufiw ka tɛrmuw ye o y'a dama kuma ye a bɛ nin di wurudi nana an ma kun jumɛn bɛ wurudi in sɔrɔli la yaqina harra nirani a k'an kisi ka bɔ jahanama tasuma kalaya ma wurudi in kun bɛɛ de filɛ o de an karamɔgɔ minnu bɛ tiyani ko fɔ waati bɛɛ u b'a ta ka segin tiyaniya a tɛ fɔ maa si ko n'i y'a minɛ ko i bɛ wari sɔrɔ tɛ fɔ maa si n'i y'a minɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o si t'a la ayi karamɔgɔ yɛrɛ ni min filɛ ka nin karamɔgɔ an karamɔgɔ seku tijani tanu ta a y'a kun yɛrɛ yɛrɛ de fɔ a dabɔ kun ye an ka jɛ in ye lahara jɛ de diɲɛ ko t'a la walahi a bɛɛ dabɔlen don lahara ko de kama a ko nka nin bɛɛ la n'i nana ni fɛn dɔ ye hadamadenw tɛ min faamuya maaw ka dɔnni ma se min ma maa kunnandi ye maa min bɛ se k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la hali ni ne ma nin minɛ mɛ tiɲɛ don o ye maa kunnandi ye nka maa wɛrɛ bɛ yen a bɛ n'o de fɔ a ko wa ma khifna yadal jani tɔɲɔliba lagosiliba maa minnu bɛ ko kɔnbagaw kɔrɔmatigɛlikɛlaw juguyabagaw a ko ko an ma siran olu ɲɛ ni maa min b'i ka ko fɛ kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam n'i siranna maaw ɲɛ i kɔnplɛkisɛra maaw kɔrɔ dɔrɔn baara tɛ ɲɛ mɛ ale filɛ k'o de fɔ karamɔgɔ bɛ nin kɛ waati min a ma kɔnplɛkisɛ maa kɔrɔ a ma siran maa ka jalakili ɲɛ a ma siran maa ka nenini ɲɛ a ma siran maa ka kuma ɲɛ ayi a ko k'a bɛ ka nin min fɔ n'i m'o dɔn maa min ma siran tɔɲɔliba ka kuma ɲɛ a ma siran jalakiliba ta ɲɛ a ko k'a kan bɛ maa min ma a ko fazaka seku tijani a ko n'i m'o dɔn dɛ a kan bɛ seku tijani ne ma nin bayitu fɔlɔ nin y'o kɔrɔ ye a ko karimul bahi a ko seku tijani a bangeyɔrɔ o ye koba ye nin ye arabukan de bangeli ba ye o ye zahara de o ye a bangela arabukan na tanu kumaw don hmm, mɛ a bɛ fɛ ka masaw ta de yira seku tijani fa n'a ba o ye jɔnw ye ka d'a kan seku tijani a fa yɛrɛ n'i y'u ka tariku kalan k'a lajɛ seku tijani ta a t'i dabali ban seku tijani radiyallahu ta'ala a fa tun bɛ ala ko suma ka se nivo la ala bɛ nɔrɔw minnu d'a kan a ka ɲɛnamaya bɛɛ a tɛ sɔn k'i jɔ k'i ɲɛsin musow ma ka kuma n'a bɛ kuma musow fɛ a b'i jɔ k'i kɔsin u ma de ka kuma c'est à dire nɔrɔ min b'a kan o kana musow lafitinɛ ɔ n'o den kɛra n'an bɛ ka seku tijani min fɔ a tɛ maa dabali ban a bɛ k'o de fɔ a ko bɔyɔrɔba tigi don walhasabi danbeba fana tigi don danbeba tigi don danbetigi don salimul irdi masa ninnu a olu kisilen don ka bɔ lebuko bɛɛ lajɛlen ma seku tijani masaw n'i y'u tɔgɔw fɔ maaw minnu b'u dɔn a fa tun ye jɔn ye a ba tun ye jɔn ye n'i y'u ka tarikuw ta tijani kitabuw la tijani kitabu caman tɛ taa o fɔ tijani karamɔgɔw n'i sigira olu kɛrɛfɛ u bɛ min dɔn a la n'u y'a f'i ye i b'a dɔn ko sɛki tijani a kun kan ka kɛ min ye a kɛra o de a ko salimul irdi wa nasabi a ko a danbe o kisilen don parce que sirifu don maa o maa bonyana ni a fɔra ko sirifu dɔrɔn baara banna maa si tɛ se ka bila sirifu ni ala kira mɔdenw ɲɛ a ko a bɛ ka nin bɛɛ fɔ jɔn ma azimul jahi a ko kɔsɔnba tigi don kɔsɔ bɛ sɛki tijani na radiyallahu ta'ala kɔsɔ b'a la dɛ moriw ka sira fɛ o y'a danma ko ye mais ala jɔnw tɛ taa o sira fɛ olu ta ye kɛnɛkan kow ye mais moriw yɛrɛ bɛ kabako lamaga ni sɛki tijani tɔgɔ ye pour que k'a yir'i la dɔrɔn kɔsɔnba tigi don kɔsɔn b'a la kɔsɔn b'a la ale ta tɛ k'a fɔ ni sirifuden ni ala kira mɔden a ma dan o ma ayi a yɛrɛ ye guloki bɔ k'a da laɲini dɔ b'a la fo laɲini in ka sabati kabini a san wolonwula a y'o objectif sira minɛ fo ka taa fo san bi segin a bɛ fatu waati min o y'a sɔrɔ digi sera dɛnɛ la a kun mago bɛ min na a y'o sɔrɔ maa min bɛ se k'o kɛ o tɛ bɛɛ ye dɛ a ko waridu ta bi a ko titiribaw tigi don hmm. titiriba tigi don dɔnni kunda ni sɛki tijani tɔgɔ fɔ karamɔgɔw la minnu b'a dɔn kitabu dɔ bɛ yen a bɛ sɔrɔ marɔki ko wulama ko fasi dɔnnibaw n'i y'olu ta k'a lajɛ sɛki tijani bɛ don fasi don min k'a lajɛ minnu b'a fɛ ani minnu t'a fɛ u ye kumaw minnu fɔ a ma ayi ni kalanbaa y'a ye walahi i b'a dɔn ko sɛki tijani tun ye cɛ ye dɔnni cɛ don ala ɲɛsiranɲɛ cɛ don cɛsiri cɛ don ala ɲinina cɛ don wiridi cɛ don a bɛ fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ kɔfɛ sariya jɔlen don a bolo aa o bɛ karamɔgɔ min na o man ca dɛ dɔnkilidala ko k'a bɛ ka nin mankutu bɛɛ fɔ a kan bɛ jɔn de ma fazaka seku tijani a kan bɛ an karamɔgɔ seku tijani de ma radiyallahu ta'ala anhu a ko waliyulahi ma'lumun a ko ala ka ala teri don ala teri min fana don a dɔnnen don ko ala teri don o kuma ala jɔnw fɛ yen dugukolo sanfɛ n'aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye aw minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka hadara la n'aw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan aw tɛ dugu kelen aw tɛ jamana kelen aw tɛ fan aw tɛ ɲɔgɔn dɔn dugukolo sanfɛ mais aw bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la don min n'aw balila ka ɲɔgɔn ye dugukolo sanfɛ dɔrɔn coyi i b'a dɔn ne ni nin bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la min tɛ yan ye nin ye ala jɔnw ka kuma ye o tɛ sariyatigiw ka kuma ye a ko fa abudulayi mazumun a ko walayi ala ka jɔn ne don nga jɔn in fɛn o fɛn b'a kan ala ka bonya dilen de don sufiw fɛ n'olu ye fɛn sɔrɔ ladabu la u tɛ ko danbeya kana u yɛrɛ ma u t'a fɔ olu yɛrɛ bɛ sen na u t'a fɔ olu yɛrɛ ye effort min kɛ o de ye nin sɔrɔ non u bɛ ko bɛɛ bonya segin ka taa ala ma o de ye ladabu ye kira yɛrɛ o de yira an na salalahu alayhi wa sallam a ko fa sirulahi maktumun a ko ala ka gundoba de don maktumun gundo min n'a datugulen don k'a couverti a ma dabɔ bɛɛ kama tiɲɛ ko y'o de dɛ walayi fɛn dɔ b'a la o man ka maa tɔɔrɔ quoi parce que a ma dabɔ bɛɛ kama a ka di e ye misali la sisan sufu bɛ min fɔ a ka di e ye sisan e ye di dun walima e ye pɔmu dun o diya min b'i da kɔnɔ k'a yira maa dɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la di ka di e mana a fɔ a tigi ye cogo o cogo ko di ka di diya min bɛ di la e min y'a dun a tɛ se k'o dɔn a mana fɔ ko di man di walima di yɛrɛ ye fɛn kunaman ye o man k'e tɔɔrɔ et puis sɛki tijani ye min fɔ radiyalahu taala anhu ale ka ko in a bɛ na fasi waati min a y'a fɔ bɛɛ ye k'a jɛya ibn arabi alihatami sufi O ye Sɛki Tijani taamasiyɛn min fɔ k'a fɔ ko kutubuli makitumi min bɛ na ale ye jɔyɔrɔ min ɲini Ala fɛ n'a jirala a la k'a fɔ maa min ta don o tigi bɛna bange Fasi o tigi bɛna bange Marɔku dugu la a y'a mankutu fɔ a ko k'a tigi ka ko lajarabilen don ni nakarili de ye maa dɔ bɛ yen dɔrɔn a bɛ Tijani ko kuma mɛn dɔrɔn a t'a dɔn a t'a kun dɔn a t'a ju dɔn a tɛ foyi dɔn a la a b'a nakari ten o man k'i tɔɔrɔ dɛ e ka kan k'a dɔn ko ala ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen de don mɛ hasatul hasa de don ko kɛrɛnkɛrɛnnen a ma dabɔ bɛɛ kama ko datugulen don ala ala y'a dabɔ minnu kama olu de ta don olu de n'a ka kan olu de b'a sɔrɔ e mana i yɛrɛ faga cogo o cogo k'i bɛ fɛ fo dɔ k'a sɔrɔ ayi ni ala ma sɔn kɔni o t'a sɔrɔ a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma k'o de y'an karamɔgɔ sɛki tijani ye radiyalahu taala a ko waliyun dasa akdaman rikabal awliya jamman a ko wali min don a ko k'a sen de dara waliyu tɔw kan kan a ko jamman a ko k'a bɛɛ lajɛlen biduni istisna sans exception a bɛɛ mais a ma nin fɔ waso kama dɛ jɔyɔrɔ de don nka c'est à dire jɔyɔrɔ de bɛ ala bolo ka Qutbul Maktumiya yɛrɛ fɔ k'a fɔ maa caman bɛ ala jɔnw yɛrɛ bɛ yen u t'a dɔn Qutbul Maktumiya yɛrɛ ye min ye k'a sɔrɔ ala jɔnw don u t'a dɔn yɛrɛ mais ala k'a dɔn a dɔnni d'i ma e k'a dɔn fa tila k'a jɔyɔrɔ ɲini ala fɛ fo ala k'a d'i ma o sabatira maa kelen min na kabini dugukolo daminɛ fo kiyama maa kelen de o ye Cheikh Tidiane maa fila ma Qutbul Maktumiya wele a yɛrɛ la dugukolo sanfɛ a ma kɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ min bɛ yen ko Qutbul Maktumiya ko a dira ale ma maa si m'o wele dugukolo sanfɛ ale kelen de y'o wele donc o b'a jira karamɔgɔ min don a bɛ min fɔ a b'a dɔn a sen dalen don waliw kaman kan mais dɔnnibaaw ko ten kadamu sariya o kadamu hakika o kadamu sariya ye jumɛn o ye sariya labatoli ye a y'i sen da ala jɔnw sen da nɔ la a y'i sen da ala kira ka taasira la ala kira ka so don ala kira ka sahabaw ridwanullahi ta'ala alayhim ka bɔ ala kira belebele yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam kira fatulen fɛn min nana jɔ ka jɔ kira place la coyi o ye silamɛya sariya de n'i y'o labato dɔrɔn a bɛ komi i y'i sen da kira sen da nɔ la sallallahu alaihi wasallam donc maa min y'o labato labatoli dan waliyuw bɛɛ la hali makuruhu o y'ale fɛ haramu de ye ala jɔnw fɛ yen misali la fɛn dɔ bɛ yen sa a bɛ gɛlɛya e ma e bɛ wuli ka maa dɔ deli karisa n dɛmɛ nin na anw fɛ yen o tɛ baasi ye anw minnu ye silamɛ ye hali an ta ɲɛnama yɛrɛ o tɛ baasi ye mais ala jɔnw ka hakɛ la o ye jurumu ko de o misali bɛ kuran kɔnɔ nabiyullah yusuf waati min a b'a fɔ ko eh, maa min bɛna bɔ kaso la k'a f'o ye ko n kofɔ masakɛ ye pour que masakɛ k'a dɔn n bɛ yan n ka se ka bɔ e ka kofɔli sababu la ni maa gansan y'o kɛ i ma foyi kɛ i y'i bɔ sira de ɲini mais nabiyullah yusuf ale bɛ jɔyɔrɔ min na ala fɛ yen ale man k'o fɔ o de la ala y'a pini dɔnnibaaw ko ten hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ala jɔnw fɛ yen fɛn dɔ bɛ yen e e ma ma maa gansanw fɛ o dagalen don mais ala jɔnw fɛ o ye jurumula ko de donc Cheikh Tidiane sariya labatoli la sariya labatoli la n'a tun ye maa ye i bɛ ko kɛ a ka kalanden walima maa wɛrɛ min tɛ bɛn sariya la walima min tɛ ala kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam a b'i ɲininka a hakaza alamatika sunna kira ka sunna y'a fɔ e ye ko nin ko bɛ kɛ tan de wa o b'a jira i la karamɔgɔ min don c'est un exemple maa bɛ se ka maa min lajɛ k'a ladege coyi i bɛ bɛn ala kira ladegeli ma coyi o y'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu misali kelen Ibrahim Riyahi Tunisi don min o bɛ na fas a nalen min kɛ dɔrɔn sɛki tijani ka kalanden dɔ y'a kunbɛn k'a f'a ye ko ibrahim riyahi tunisi a ko awɔ k'ale don aa ko sɛki tijani ko k'i bɛ na n'i nana i ka don ka sɔrɔ cɛ ma ɲini a bɛ k'i makɔnɔ bɛɛ la sɛki tijani y'a f'a ye aa a ye sɛki tijani makɔnɔ ka waati kɛ sɛki tijani nalen a ye kuma adressé a la ko aa i karamɔgɔ n'o ye ahmad al-kawashi tunisi o de kun fatura ne kun taara o janaja de la o de la i ye temps fitinin kɛ n i ka makɔnɔ u ye kuma bila ɲɔgɔn na mɛ ale ka lakɔlɔsili nana kɛ mun ye kira ka sallallahu alaihi wasallam shamailu tirmizi bɛ yen kira ka lahalaya bɛɛ b'a kɔnɔ a kun bɛ kuma tan a bɛ dumuni kɛ tan a bɛ nin kɛ tan kira ka lahalaya bɛɛ b'a kɔnɔ o de b'ale kɔnɔn na n'a ye maa o maa ye k'i ye ala jɔn ye a b'i mesurer ka bɛn o ma k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ kira ladege cogo ye

walahi karamɔgɔ ko n'i ma sɛnsɛn aa tile bɛ gan i la dɛ a ko k'a y'i sen da waliyu kaman k'a fɔ n ka fisa n'o ye o kɔrɔ tɛ ayi sariya labatoli la ani hakika ala dɔn na ala jɔnw ka sira bɛ yen k'u bɛ kaluwa kɛ ka ala ɲini k'u bɛ batobaw kɛ ka ala ɲini o bɛɛ bɛ yen wa bɛɛ bɛ ala sɔrɔ o bɛɛ bɛ yen mɛ ale nan'i den a mɔkɛ ka sira de fɛ radiyalahu taala anhu o ye sira surunman ye voilà o ye hakika sira ye ɔ o b'ale ta teliya ka tɛmɛ tɔw ta kan a ko n'i m'a faamuya k'a fɔ ko sɛki tijani a sen dara waliw bɛɛ kaman kan pour que i k'o misali faamuya ka badrin qad ala qawman a bɛ komi ni maa dugukolo maaw i ɲɛ bɛ dugukolo maa bɛɛ la duguma cogo min mɛ badiri kalo mana bɔ don min yɔrɔ bɛɛ bɛ duguma i ɲɛ b'o la dɛ sɛki tijani ni ala jɔnw bɛ ten olu yɛrɛ fana b'a duguma u ɲɛ b'a la sanfɛ de e ne tɛ dɛ walahi u bɛɛ ɲɛ b'a la sanfɛ de ala ka sɔnni de don ala ka masaya de don ala ka masaya de don e ne ta tɛ ala de ko a bɛ fɛn di maa ma innal fadla biyadillahi yutihi man yasha a b'a di maa ma maa min de ye ale ala ja wa a tilala k'a fɔ ko a bɛ sɔnni fɛn in k'a bɛ kira ka bila la ale ala de b'a di dɛ mɛ kira de b'a tila kira y'a di maa min ma e, e jɔyɔrɔ b'o la e bɛ se k'a fɔ k'a tɛ di karisa ma nakarili bi ni lagosili i bɛ se k'o kɛ mɛ kotigi ye kotigi de ye hmm. a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko fazaka seyiku tijani a ko k'o de y'an karamɔgɔ sɛki tijani radiyalahu taala anhu a ko waliyun nala ihsanan a ko waliyu don ala teri don ala kanubaa don ala maa ɲuman don a ko nala ihsan a ko ɲɛ bɛ nin sɔn ni fɛn o fɛn na hmm. ala ka ɲumanya de don a ye ɲumanya de sɔrɔ walahi nin bɛɛ de jɔn k'i jɔ i ka jɔyɔrɔ la sabu ni maa o maa ala ye bonya o bonya d'i ma n'i y'a danbeya ka taa i yɛrɛ ma dɔrɔn i seginna i bɔtɔ don bonya in kɔnɔ n'i ma bɔ a kɔnɔ sitanɛ b'i tɛgɛ minɛ fura foyi t'a la e k'o danbe ka na fɛn dɔ ma i ka effort dɔ ma ayi a filɛ k'o de fɔ tan nala ihsan ala ye ɲumanya de k'a ye kalanden de bɛ ka nin fɔ a ko wa fawzan summa ghufranan a ko ala ye niyɔrɔba de d'a ma hadamaden bɛɛ ni niyɔrɔ de don e niyɔrɔ ye min ye ne tɛ se k'o minɛ ne fana niyɔrɔ ye min ye ayi e mana kɛ cogo o cogo i tɛ se k'o minɛ o i tɛ se k'o minɛ e ka répertoire ne ka répertoire kelen tɛ kelen tɛ ko wa fawzan summa ghufranan a ko a ye yafa sɔrɔ ni maa min ala ko suma wala ka se ala ko suma dan na o tɛ tijaaniya ko ye dɛ n ko i b'o fɔ o bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ i n'a fɔ tijaaniya ko de ayi maa ma ala ko suma ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ o misali caman ni ala ko suma ala bɛ yafa i ma a bɛ jurumu kafari i bɛ alijinɛ sɔrɔ o tɛ tijaaniya ko yɛrɛ o misali caman bɛ kuranɛ kɔnɔna la a ko minal mawla wa burhanan a ko nin ye dalilu ye nka nin kunnadiya nin ɲumanya nin yafa a bɛɛ de bɔra ala yɔrɔ a bɛɛ bɔra ala yɔrɔ maa bɛ se ka sheikh tijani ta ɲɔgɔnna kɛ i bɛ ala gasi sigi i bɛ bato kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ala t'a d'i ma dɔnnibaw ko ten ko ɲɛnɛmaya la ko huzuzu duniya bil ittifaq ɲɛnɛmaya niyɔrɔ bɛɛ a bɛɛ ye bɛnsenma de i bɛ esansi kɛ mobili la i bɛ boli bɛnsenma de don a bɛ dɔ bɛ se k'a k'a la a tɛ boli o diɲɛ yɛrɛ sigi cogo di i bɛ birikiw sigi sigi ɲɔgɔn kan ka don a kɔnɔ k'i da k'i hakilina tigɛ a tɛ bin a tɛ foyi kɛ ɲɛnɛmaya la a bɛ f'o ma ko ittifaqu ko bɛnsenma

i ni min ka kan ye o de bɛ d'i ma ye ala k'an bɛn sawaba ma a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma dɛ k'o y'an karamɔgɔ sheikh tijani de radiyallahu ta'ala anhu ala k'an don a la hɔrɔma la dɔnkilidala ko a ko bihi fuzna falal asafa a ko anw ye niyɔrɔ sɔrɔ bihi fuzna fil ardi an k'a kɛ ten anw ye niyɔrɔ de sɔrɔ dugukolo sanfɛ ala ye niyɔrɔ de d'an ma maa min bɛ sheikh tijani dɔn radiyallahu ta'ala anhu maa min bɛ tijaniya dɔn a dɔnni hakika ka sɔrɔ i kalannen don i bɛ ko faamuya hali n'i kalannen tɛ min fɔr'i ye i y'a faamuya i ye karamɔgɔ dɔn i ye tijaniya yɛrɛ dɔn sanko walahi ala y'i ladiya surtout bi an filɛ diɲɛ laban waati min na maaw ye diinɛ de ta k'u profiter ni diinɛ de ye pour que ka se u ka laɲini ma o maa min bɛ se ka na ni sira dɔ ye k'a yira i la nin sira jɛlen de ye ko kura tɛ diinɛ kɔnɔ i basé nin kan i k'i ka silamɛya kɛ k'a dafa i y'i basé nin kan aa walahi ala ye koba kɛ nin yɔrɔ de don nka ala t'a di bɛɛ ma nka ni ala y'a di maa min ma dɔnkilidala filɛ k'o de fɔ a ko walahi anw ye nin yɔrɔ de sɔrɔ dugukolo sanfɛ maa bɛ se ka na i tun bɛ balo ka sɔrɔ Tijaniya ko bɛ yɔrɔ min i tɛ yen Tijaniya yɛrɛ maa tɛ ɲɔgɔn i b'i ka balo kɛ ka sa mɛ e ka na ka ala ka jɔn ɲumanw y'i ɲɛ la i bɛ se ka misali ta minnu kan i bɛ se k'i tɛgɛ di minnu ma u mago t' i ka wari la u mago t' i ka tɔgɔ la u mago t' i jɔyɔrɔ la u mago t' i ka diɲɛ fɛn foyi la olu yɛrɛ k'u jɔ k'i lamɛn n'i taara i yɛrɛ bɛ dusukun lafiya sɔrɔ i b'a dɔn walahi bi ni ala jɔn dɔ ye ɲɔgɔn ye o don ne y'o misali de fɔ yan n'i bɛ ala jɔnw ye Cɛrɔ Mansuru ninnu ɲɔgɔnna K'a ye Cɛrɔ Mansuru ninnu ɲɔgɔnna bɛ maa wɛrɛ ka taa sira la an karamɔgɔ b'o de fɔ ko lahara dɛ anw bɛ min ɲini dɔrɔn Cheikh Tijani ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cɛrɔ Malik ninnu bɛ yɔrɔ min Cheikh Ibrahim ninnu bɛ yɔrɔ min Cheikh Umar ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cɛrɔ Mansuru ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Baba Darame ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cheikhna Hamala ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cɛrɔ Musa ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cheikh Munir Darame ninnu bɛ wuli yɔrɔ min karamɔgɔ mana kɛ yɔrɔ min ala k'an wuli walahi o b'an bɔ ala ka nin yɔrɔ don ala ka nin yɔrɔ de don ni ala y'a d'i ma ala barikada dɛ walahi ala barikada an bɛ ala barikada o la a ko an ye nin yɔrɔ de sɔrɔ dugukolo sanfɛ a ko fala asafa a ko dusukasi tɛ yen bilen dusukasi tɛ yen A ko wala du'afa a ko walahi lafu yɛrɛ fana tɛ yen bilen fo n'i y'i ka kɔlɔsi in bila dɛ n m'a fɔ n'i ye kɔlɔsi bila mɛ kɔlɔsi in b'i bolo i ɲɛ sinnen don ala ma a fɔra i ka ala wele i sigi ka ala wele ayi walahi lafu tɛ yen foyi tɛ yen an karamɔgɔ Cheikh Tijani ko ni maa ka hami kɛra k'a fɔ i bɛ ala wele i ka laɲini k'i sigi k'i sen da lawusi kan ayi n'i ma fara ala wele la ala b'a k'i Foyi tɛ impossible tɛ yen impossible tɛ yen surtout kɔlɔsitigi bolo ni nin ye fɛnba de ye dɛ e yɛrɛ ko ten k'i y'an ka fɛn bɛɛ minɛ n na i kana nin minɛ n na dɛ kana nin minɛ dɛ o ka fisa i ka nin minɛ ɔ sɛnɛfɔw yɛrɛ y'o fɔ ala k'an bɛn sawaba ma a ko walal khusran A ko wa siran ye ko tɛ yen tatiɲɛ tɛ yen bɔnɛ tɛ yen ayi bɔnɛ tɛ yen bɔnɛ bɛ taa sira min fɛ o ye sitanɛ ka sira de ye mɛ n'i ye nin sira minɛ ka ban ala jɔn y'i tɛgɛ minɛ dɔrɔn sanu aa i ni bɔnɛ bɛ ɲɔgɔn bila dɛ a ko wa talafa wala talafa an fɛ k'o de fɔ a ko tɛgɛlankolonya fana tɛ yen e ye sɛki tijani ka kalanden ye e k'a fɔ ko e tɛgɛlankolon de don i tɛgɛlankolon tɛ dɛ i tɛgɛlankolon tɛ parce que ale ka jɛ la jɛ min don ala ko jɛ don kira ko jɛ don maa ɲuman ko jɛ don jɛ yɛrɛ bɛɛ de filɛ a fɔra kuranɛ kɔnɔ lahara i ni maa o maa kɛra teri aw ye jɛ dɔ kɛ min tɛ ala ko ye min tɛ ala ɲɛsiran ye aw bɛ tɛmɛ feere ɲɔgɔn aw bɛ tɛmɛ feere kɛ ɲɔgɔn na lahara ɔ mɛ an karamɔgɔ sɛki tijani ta o bololankolon tɛ yen dɛ a ko a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko fazaka sɛku tijani o de an karamɔgɔ sɛki tijani radiyallahu ta'ala anhu a ko bihi ni an karamɔgɔ ye nahnu anw minnu ye kalandenw ye tawassalna an y'an tɛgɛ di an karamɔgɔ ma pour que a k'an lase ala ma an ye tawasulu kɛ n'a ye o ye hadamaden k'i tɛgɛ di maa dɔ ma i k'i sɛmɛ maa dɔ la o k'i lase ala ma wa amanna awaqibana nin yɔrɔ ye sufi kuma de an karamɔgɔ sɛki tijani a ka sariti wɔɔrɔnan o de ye adamul amni min makirillahi adamaden kan'i hakili latigɛ ala ka fɛɛrɛw la ala ka fɛɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn o ye ka ala kuta dɔ dɔgɔya i ɲɛkɔrɔ k'a fɔ nin ala kuta yɛrɛ tɛ foyi ye i jɔ ka nin kɛ ne ye sɛki tijani ka kalanden ye o b'i bɔ ko in kɔnɔ pewu a t'i to a kɔnɔ dɛ Sɛki tijani ko maa min b'o kɛ o de kɛlen don k'i latigɛ ala ka fɛɛrɛ la parce que ala bɛ hadamaden minɛ ni jurumu min ye i t'o dɔn jawahirul maani la a b'a fɔ ko farusulullahi ala qadrati manzilihim ma amanu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun a ko kiraw ani nabi ɲumanw ani ala jɔnw ani waliju olu yɛrɛ m'u hakili latigɛ ala ka ala ka fɛɛrɛ la k'a fɔ u bɛ konin dɔ dayɛlɛ u yɛrɛ jurumu ko dɔ walima k'a fɔ i jɔn ka nin kɛ foyi t'o la ayi u b'a fɔ n'u y'o kɛ ala b'u minɛ o ma o kama u t'u yɛrɛ u t'u yɛrɛ hakili lasigi o la o de la u tɛ ala kuta fan fɛ fiye fiye fiyewu u tɛ taa ala kuta fan fɛ an karamɔgɔ ko ko dugukolo sanfɛ n'i nana ɲɛnamaya la i ka di ala ye man di ala ye ala bɛ wari d'i ma i ka di ala ye man di ala ye ala bɛ dawula d'i ma i ka di ala ye man di ala ye a bɛ tɔgɔ d'i ma i ka di ala ye man di ala ye a bɛ se ka fɛn caman d'i ma mɛ limaniya ni ala ɲɛsiran ye a gɛrɛ gɛrɛ ayi ala t'o di a jugu ma dɛ a t'o di a jugu ma a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko k'o de y'an karamɔgɔ Sɛki Tijani a ko sa'alna rabba ihsanan an ye Ala deli ɲumanya de la duwawu la a tɔgɔ hinɛ ɲini na makari ɲini na nɛɛma la sɔrɔ la wasa la yafa la k'o ɲini Ala fɛ a k'o bɔn an karamɔgɔ Sɛki Tijani kan radiyallahu taala anhu a ye ɲumanya sira min dayɛlɛ anw ye a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko fazaka Sɛki Tijani a ko o de y'an karamɔgɔ Sɛki Tijani ahɔn anw ka yɔrɔ de sera sisan anw yɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔnkili yɔrɔ min o de ye yan ye a ko fasibiyanun a ko denmisɛnkulu n'an bɛ wiridi la i b'a ye denmisɛnnin fitininw bɛ yen u tɛ foyi bɔ a ko wa ghilmanun a ko min b'olu sanfɛ funankɛninw a ko wa ashiyakun a ko ani cɛkɔrɔbaw a ko wa fitiyanun ani kamalenninw o y'anw ye sari muhamadu tihami hayidara olu ɲɔgɔnnaw ibrahim diba olu ɲɔgɔnnaw abudulayi sanogo olu ɲɔgɔnnaw o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw minnu i kɛra diɲɛ maa o maa ye u tɛ tamakiya k'a yira i la k'u ye Sɛki Tijani ka kalanden ye ni maa siranna o la dɔrɔn i tɛ Tijaniya ye i hali i ka bɔ a la ka complexe maa dɔ kɔrɔ k'a fɔ i ye Sɛki Tijani ka kalanden ye k'i ka kɔlɔsi dogo e kɔni kɔlɔsi bila a tɛ foyi ɲɛ i ye walahi o tɛ foyi ɲɛ i ye kan'i yɛrɛ nɛgɛn o la i kɛra diɲɛ maa o maa ye kalan kɛ fo k'i se fo ka dugukolo livuru bɛɛ kunu wiridi kɛ fo k'i ka ko ban diɲɛ wari bɛɛ ka k'i bolo n'i n'anw tɛ jɛ tiɲɛ in na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn bila yen i kɛra diɲɛ maa o maa ye ka'ina man kana an tɛ tamakiya diɲɛ maa si la o la ni kalan don i tɛ an karamɔgɔ bɔ ni ala ɲɛsiran don an y'o fɔ sisan ni diɲɛ fɛn o fɛn don majigin a ye nin bɛɛ sɔrɔ mais o n'a ta bɛɛ majigin karamɔgɔ dan don a tɛ sɔn hali kalandenw sirifudenw b'a ka mɔgɔw la a tɛ sɔn olu yɛrɛ k'a tɛgɛ minɛ k'a sumusumu nka ale n'ale sirifuden ye ale b'o tɛgɛ minɛ a b'a sumusumu parce que k'o kira mɔden mais ni sirifuden dɔ de la k'a ɲinatɔ to dɔrɔn k'a tɛgɛ minɛ k'a sumusumu o kelen kama a dimina a ko ko fo k'a tɛgɛ d'a ma a fana k'a minɛ k'a embrasser sinon k'a tɛ yafa ma majigin fɛ sirifuden ninnu b'a dɔn karamɔgɔ ye min ye a t'a bɔ kalan na a t'a bɔ ala ɲɛsiranɲɛ na a t'a bɔ sirifuya la a t'a bɔ foyi la mais o n'a ta bɛɛ a majiginnen don ala ɲinina de bɛ se k'o kɛ a ko nin bɛɛ kulu dɔ bɛ an karamɔgɔ ka jama la kamalenninw b'a la denmisɛnninw b'a la an balakaw b'a la a cɛsirilenw b'a la u ka nafolo k'o don a la k'u niw don a la k'a bɛɛ don a la ala yɛrɛ jati kama a ko nin bɛɛ bɛ sɔrɔ maa min ka jamakulu la k'o y'an karamɔgɔ sɛki tijani radiyallahu ta'ala anhu ala k'an nafa n'a barika ye a ko fanazimi zikri ghaflanin a ko nin dɔnkili min filɛ nin ye nin dɔnkili so min fara ɲɔgɔn kan dɔnkili dala ko ten a ko maa ɲinɛnen a bɛ fɛ ka nin de kɛ k'o hakili jigin an karamɔgɔ la maa bɛ to ka ɲinɛ waati dɔ la ni maa o maa b'a karamɔgɔ fɛ n'i y'a karamɔgɔ mankutu f'a ye n'a y'a mɛn a bɛ nisɔndiya a ko maa ɲinɛnen a bɛ fɛ k'o de hakili jigin an karamɔgɔ la a ko wa irghaman li kufranin a ko fitiriwale mankutu tiɲɛna maa lagosili hali n'a ma diya o ye ale bɛ ka nin fɔ tiɲɛ don dɛ hali n'a ma diya ye a k'a dɔn ko tiɲɛ don dɛ a tɛ k'ale diyanyeta fɔ dɛ parce que lagosi de ka d'ale nka a bɛ ka nin min fɔ aa nin nin nin ye tiɲɛ de ye dɛ a ko bi wirdil kutubi hursanun a ko ni an karamɔgɔ sɛki tijani n'o ye kutubu ye a y'a ta a tɔgɔ ma yan o kutubu a ko n'o ka wiridi ye a ye wiridi min di an ma n'o ye aa hursanun o wiridi in ye kan a bɛ fɔ cogo di kanga kangara kogo wa kogo u bɛ kogo dɔ fɔ kogo min n'a bɛ jɔ dugu bɔda la a bɛ jɔ ka dugu bɛɛ lakoori karanga kogo voilà a ko wiridi in y'o ye n'i bɛ nin kɛ aa i yɛrɛ dusukun b'a jira i la k'i bɛ ka ala ko suma kɛ i dusukun bɛ basigi wa i bɛ surunya ala la n'an yɛrɛ bɛ wiridi kɛ an b'o de fɔ hmm, bi niyyati ta'abbudi lillahi wa bi niyyati tahassunu biha wa bi niyyati i bi sɔrɔ k'a fɔ fo ka taa ala dabɔ kun tɛ foyi ye ŋaniya min b'an la nin na a bɛɛ a bɛɛ kɛkun ye dɔrɔn an ka e ala jɛn sɔrɔ an k'i ka yafa sɔrɔ a banna a kun bɛɛ filɛ a ko wiridi in y'o de ye o de ye k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma k'o de y'an karamɔgɔ sɛki tijani radiyallahu ta'ala anhu ale ka dɔnkiliso nɔgɔyara an karamɔgɔ y'a datugu ni min ye a ka kan ni dɔnkiliso ninnu bɛ dayɛlɛ waati dɔ la i bɛ ɲɛsin i ka biti ma i bɛ don o kɔnɔ i b'o fɔ mɛ a laban na caman b'a datugu ni ala kira kan seli ye an karamɔgɔ yɛrɛ ye nin fara a kan ko salatullahi khaliqna salamullahi raziqna ala al-mukhtari hadina fazaka sɛki tijani o kɔrɔ ala ka salatu nɛma ala min y'an da ala ka salamu kisi ala min y'an garisɛgɛbaga ye an b'o bɛɛ ɲini ala fɛ a k'o kɛ sugandi jɔn kan n'o y'an kanaba ye n'o ye ala kira mahamadu ye sallallahu alayhi wa sallam a ko k'a nin bɛ ka mankutu minnu fɔ nin bɛɛ bɛ ka fɔ cɛ kelen de ma qutb al-maktumi al-barzakh al-ma'lumi al-khatm al-muhammadi al-ma'lumi radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi ala k'a barika d'an ma ala k'a nafa d'an ma ala k'an don hɔrɔma la